Moni kulikonse kumene mukutimva kapena kutiona. Dzina langa ndi Emmanuel Twala ku program ina ya Speak Out kapena kuti tikambe kuno ku MBC. Uh, program imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana kwambiri, timakhala tikuyang'ana mfundo kapena kuti uh, mutu umene mwina nthawi imeneyo ili m'kamwam'kamwa koma timakamba program yathu imene ya Tikambe lero tifuna tikambe nkhani ina ya kadzalidwe ka mitengo. Mukudziwa kuti nyengo imeneyi timadzala mitengo mdziko muno kwa miyezi ingapo ndithu chifukwa cha mvula imene imabwera kumwambaku. Ndiye lero tili kuno ku Msondole FP School m'boma la Zomba kumene tikufuna tione kadzalidwe ka mitengo kosiyana. Kuno ticheza ndi ana asukulu amene akuphunzira njira zingapo grafting ena amatero komanso budding kapena kukwatitsa mitengo imene kuti ikule mwamsanga komanso kuti kadzalidwe ka mitengo imene kamkhale- kakhale kotani kodi spacing ikhale yotani kuti kuzama kwa kwa mtengo kwa, kwa dzenje kukhale kotani zimenezo tifuna tiphunzire programu yathu lero ya tikambe kapena kuti speak out kuno ku mbc koma tisanapite kusogolo ana sukulu anali ndi- ndi gawo lawo lawo amene amaphunzitsa kodi grafting nchani kodi budding nchani Tiyeni tionere zimenezo. Tikaonera zimenezo tibweranso kuti tipitirize zambiri za m'programu yathu imeneyi ya Tikambe. Musandisiye ndekha, khalani pomwepo konkuno ku mbc momwe muna programu yathu ya Tikambe. pali kusiyana pakati pa budding ndi grafting kotero apapa tiyamba njira ya grafting imene anena asala athu aja kunena kuti timasepula mbali zonse ziwiri kusepula kwake ndikotero iyi ndi rootstock yathu iyi ndi scion yathu mtengo uwu ndiobereka kale timatenga tili ndi zida zimene timagwiritsira ntchito ya tili ndi mpeni wathu grafting knife

mwa mosembeleka choncho mmene tapangiramu eti ndiye chimene chimafunika chimene anenera asala aja kunena kuti ah, size ya ya- ya rootstock yathu ndi mtengo wobeleka kale ikhale kofanana eti mbali ya makuku amene kuti igwile ndiye kuti tikatero choncho ndiye timabwera kuza papaniza pamene papapa mwana amene tapangira mweti tikatero ndiye timatenga budding tape yathu ichi eti nkumanga pakati apa pakati pa rootstock ndi chani ndi scion yathu ichi eti ndikumanga pakatikati apa apa tikutsika m'musi umumu tikatere titsika m'musimu tikwezeke ndithu tikukwezeka mpaka konse kuti bo- bala lonse lija litani tilivindikire bwinobwino tikukwera mumtunda kubisa mabala amene tasepulasephula cholinga chonena kuti musalowe madzi komanso mphepo ina yake kuti cholinga chonena kuti ba- uje scion yathu mtengo umene tulumizawo usawole imene timabisa zinthu kupangira kuti madzi komanso mphepo isadutse pamenepapa Tikatero choncho tapanga chani? Graft. Iyi ndi chani imeneyo? Grafting eti? Akhalapo zinthu ziwiri eti? Kuti stock ndi scion azitani? Azifanana eti? Bala lonse lija atani? Alimanga eti? Atundikira. Komanso takweza mpaka mumtunda umu. Cholinga chakuti mtengo watsopano ukamapuma mphepo ikamayenda tisawagwirenso apo ikhala kuti kuti uli mkati malo mokuti uzi- uziluza madzi eti iwo uja usikati madzi amene anayo aja ali nawo ndiye kuti chakudya chikawabwera uku chizipoletsa chani bala tikafika pa mtengo wathu uja ndi yoti grafting yatani yatheka timautenga mtengo wathu uja ngati mulibe mosunga mwabwino zija mmamangira kintaule ka freezes mezi mukoza kutenga ndikuvekeranso kuti kuvekera mukavekera cholinga choti pazitentha kwambiri chifukwa apa pabala imene kuti lipo kuti ligwirane limadalira kutentha kwambiri ndiye timakhoza kutenga fitizija ndi kuyika tikatero mukhoza kuyika malo abwino kenako kumathira madzi tikamathira madzi aja tionetsetse kuti madzi aja tisathire apa chifukwa tikathira apa timachititsa bala lija litani liole kuvaneti madzi aja kuti agunde bala lija bala lija limatani limaola ndiye madzi aja timathira mu chubu mwenimwenimu timatenga madzi ndi kakapu tizithira mu chubu zimene zachitika apapazi zikamakwana ma- mawiki awiri pena mawiki atatu muzaona kuti kumtunda akuyamba kutani kuyamba kutuluka timasala kusonyeza mtengo wachita watani wagwira ndiye mtengo umene uzabwera nonga tuti kaone eti uku kumusi uku ndiye uku uku apa pachita kuoneka bala iki kamene tinalumikiza kaja akasaiwina akoko kanabwera aka aka tamangira kaja aka kamene kanamangidwa ndiye saona aka kapanga maluwa makaona kaphuka uku takaona bala lija likuonekatu apa ungese ndeti mwasoti tikatilagwira pokazala paja timakisano katepi kathu kaja then mtengo wathu zakhala ngati mtengo umenewu ngati wapangidwa graft chaka chino ndiyoti chaka chamawa mitengo ina ikamazachitanso maluwa mtengo uwuso uzataniso uzachita maluwa chifukwa nthambi yatayika ukuja ndi imene ali yomera imene ndi nkhani yachani ya graft ndani wa- walimba mtima kuti azapange graft zapachita kama ndimeneyi programu yapadera kuno ku mbc programu imeneyi ya speak out kapena kuti tikambe tili pano pa Nsondole fp school pamene anzathu a national herbarium and botanical gardens akuphunzitsa achinyamata apa sukulu imeneyi kodi nkofunikira kotani kudzala mitengo komanso osati kungodzala mitengo chabe akuti kudzala mosiyana ndi kudzala kwa mitengo kwa nthawi zonse planting with a twist nde nkhani yake imene ili kuno ku Nsondole chimene akuphunzitsa ana pano mu nyengo yonseyi mwakhala mukuonera mwina mwakhala mukumvera akuphunzitsa ana za akuti grafting and budding and budding chifukwa chake nchoti chani kwa kukwatisa mitengo kukwatisa mitengo kukwatisa mitengo kodi mukamati isono apa chikuchitika nchani apa apa ndionera kuti chimene chikuchitika apa ndionera kuti tikukwatisa mitengo wa wa peyala. Iyi ndi rootstock yathu ndiye tili ndi mtengo woti unaberekapo kale umene uli wa peyala uwu mmene mukuonera peyala imene waberekapo kale ndiye tikutenga pakati pa mtengo woti usanabereke umene udakali waung'ono sunaberekepo ndi mtengo umene uti unaberekapo kale tikatero choncho tikujowinisa cholinga chake nchonena kuti mtengo umene tikujowinisa ndi woti unabereka kale ubereka mwansanga komanso tikufufuza chipatso chimene tikachipeze mosavuta kumbali ya grafting. Eeh, bapitilizani ndi mmenemo ah, tili kuno pa Nsondole. Ndisanapite programu yathu ya lero ah, ndili ndi Dr. Magombo komanso akuluakulu wena. Dr. Magombo tifotokozereni ah, tisanapitire mkatikati mwa programu yathu. Tili kuno ku Nsondole munandiuza kuti tisamangodzala mitengo mwachisawawa. Pali kufunikira kotani kwa zimene zikuchitika pano? Zikomo kwambiri. Mpofunikira chifukwa chakuti mitengo imene tabweretsa kuno, mwina ndiyambe ndi kufotokozera. Ku Malawi kuno kuli mitengo, mbewu zosiyanasiyana pafupifupi mitundu 6,000. Pa mitundu imeneyo pali pafupifupi 150 imene. ndiyosowa, kumbuyoko inkapezeka koma chifukwa cha kugwiritsa ntchito sikupezekanso kapena inayo imapezeka ku Malawi kokha kuno, pachizungu timati endemic, ndipo pali zitsanzo za mbewu ngati zimenezo nde tsopano ngati ife a Botanic Gardens tili ndi ntchito yotetezera chilengedwe chosowa chimenechicho nde tsopano tikufuna kuti mmalo moti tidzingopanga ife mma Botanic Garden athu, Programu imeneyi tiichite roll out kumidzi maka mma primary school chifukwa minda yathu ya botanic garden kumene tingasungireko zosowa ngati zimenezi ndi yochepa ndiye tikufuna kuti tikabwera pamalo ngati pano, pa sukulu ngati pano tibzala mitengo imene ili yosowa kapena imene imapezeka ku Malawi kokha kuno izipereka mthunzi, tikukwanitsa ntchito yopereka mthunzi. tikukwanitsa ntchito yoteteza chilengedwe chimenecho kuti chisasowe komanso pamene tapereka mthunzi tikufunanso kuti malo ozungulira sukulu aja tikhale ndi mitengo imene izipereka timati wind break. Kusintha kwa nyengo kukubweretsa mvula ya mphepo ya mkuntho kufikira pakuti ma school block kumasasuka ndi mvula ya mkuntho. Ife tikufuna kuti mitengo imeneyi ikakhalapo tikhalenso ngati tikuthandizira kulimbana ndi uh, kusintha kwa nyengo mitigation uh, malinga ndi kusintha kwa nyengo komanso tabweretsa mitengo imene ikukhudzana ndi chikhalidwe chathu mwachitsanzo apa tili ndi mtengo wa mwavi uwu Mwavi mukuona apa. unali mtengo wovuta kwambiri timaphunzira ku kalekale ku, ku literature ngati mmudzi mufuna kuti muchotse afiti Afiti timatenga umenewo umene uwo Mwavi ndi Mchape. Nkhani ya Kodi mwavi ndi ndi mchape ndi chimodzimodzi ngati? Ayi, Iyayi, nzosiyana. nzosiyana. Okay, chabwino. Uwu ndi mtengo wa mwavi. Right. Ndiye ngati m'mudzi muja amagwiritsa ntchito mtengo ngati uwu kuchitira mankhwala komanso kuti afufuze kuti kodi akuchita zosokoneza m'mudzi muno ndi ndani. Kutanthauza kuti pali nkhani yokhudzana ndi mitengo ndi chikhalidwe cha anthu. Tikufuna kuti kulumikizana kumeneko Yeah. chikhalidwe cha anthu ndi chilengedwe tilumikize ana athuwa enawa mitengo iyi ya chile ya ya chilengedwe ngati imeneyi sakuidziwa komanso tabweretsa mitengo imene ili idzapereka mthunziwo idzapereka wind break idzatithandizira kutetezera nthaka komanso idzatipatsa zipatso za, za chilengedwe mwachitsanzo tabweretsa mtengo uwu uwu ndi mkundi Mm. umapereka zipatso Zija zimakhala ngati a professor chokotha ndi chisekese. ehe Chima- chimakhala kakatali ndithu. ehe umapereka zipatso Yeah. zipatso zimenezo makolo athu ankadya mkundi Ku- eh. matowo Yes. chinsale nthudza mviru zonsezo ziku- zikusowa tsopano kwakuti ana awawa zina sakutani sakuzidziwa. Ndiye tikufuna kuti kulumikizana kumene kulipo pakati pa chilengedwe ndi ife anthu ndi Yeah. chikhalidwe chathu Yes. tichibwezere chifukwa tikhala ndi generation kapena m'bado umene sukulumikizana ndi chilengedwe ngati mmene ankachitira makolo athu ndiye mutati muonetsetse tikubzala nchifukwa kuti kubzala mitengo with a twist chifukwa choti tikukwanitsa zinthu zingapo nthawi imodzi mmalo moti tizingobzala ifeyo imene yasowayi Koma mungoganiza takhala kuti tabzala masukulu ochuluka ndiye kuti tikhala kuti mitengo yosowayi sikhalanso yosowa iyayi. Tateteza chilengedwe, taphunzitsa ana athu za kusamalira chilengedwe, tikubweretsa, mnamva pano pali nkhani ya nutrition amene timalumikizana nawo Mr. Mofolo pali nkhani awa ali apawa nkhani ya nutrition. Nutrition tikamakamba za zipatso tisangoganizira mango, apples iyayi. Makolo athu amadya matowo. amadya muula, amadya mkundiu, amadya chinsale, amadya nthudza. Bwanji ndi zimenezi titazibweretsanso kuti ana athuwa aziphunzirenso zimenezi. Ndiye programu yabwera kuno ndi yapaderadera ndithu tikufuna kuti tichite roll out mmasukulu. Nde kuno ku Nsondole tikufuna kuti ikhale ngati demonstration. plot yoti tiziphunzitsa anthuwa zinthu ngati zimenezo komanso kabzalidwe mutati muone mmene takumbira maenje uko mukaona kuti nthawi zina timati mitengo ya chilengedwe sikula msanga timangokumba kadzenje 5 centimeters mtengo ukula bwanji ufunikira malo otakasuka otakasuka bwino taikira manyowa bwino ndikusamalira chifukwa kuli kubzala ndikusasamalira sitipeza zimene timafuna koma tibzale tisamalirenso ndi program imene tabweretsa kuno ndathokoza kwambiri uh, ndiyesa atsogoleri ndiye pano tikuyenda bwanji kuchokera pano timapanga demonstrate za grafting tikachoka pano ndiye tipanga budding pati zinthu zili zosiyana kodi ziwiri zosiyana zimene zosiyana budding ndi ina grafting ndi ina Yeah. ndi imene tinapanga apa ndi grafting Kodi ana, ana sukulu mukumva zikunenedwa pano? Tabwereratu inu pano, ife pano tikufuna kuti mukamakula muzidziwa kudzala kosiyana ndi mmene mumkapangira masiku amakedzana. Ndiye akutiphunzitsa pano grafting ndi budding ndiye tifuna kuti inu mukhale chitsanzo cha ophunzira ambiri amene ali muno Malawi zimene zikuchitika kuno pa Msondole. Ndiye tipitirizani mukuti iyi ndi grafting ndikuchitika pano Ta- tsopano. tapanga apa ndi grafting cholumikiza chake imakhala kuti timatenga nthambi imene chaka chatha inabereka mango inabereka ngakhale kuti kapena ka- nkhani sinabereke koma ngati inapanga maluwa ndi kuyoyoka maluwa aja ndi imene timatenga ndi imene timazalumikizira cholinga chonena kuti tikati tizale nthanga ya mango ija panopo imatenga zaka 5 kupita uko kuti mtengo umene uja ubereke koma tikagwiritsa ntchito imeneyi ya grafting kuti tatenga nthambi imene talumikiza imene ina- inabereka chaka chatha ndiye kuti ngakhale muchubu momwemo chaka cha- chaka chinocho upanga maluwa Ana- kusonyeza kuti tachepesa nthawi imene mtengo ukhoza kuberekera Komanso kuonjeza ponena kuti masiku ano ano mwina malo ndi ocheperapo, m'malo moti munthu ukhale ndi mitengo 20 ya mango pa malo ndiye tikhala kuti malo amenewo ndi akulu kwambiri. Ukhoza kuchepetsa kukhala ndi mitengo 5 n'zotheka chifukwa kuti pa mtengo umodzi womwewo ukhoza kuika mitundu ya mango yosiyanasiyana kuti nthambi ina izibereka mango a mtundu wina, kaya chikopa kwinaku kaya Tommy Atkins kwinaku kaya kalisele kwinaku mwina mabuloma kwina mango ang'onoang'ono yet pa mtengo umodzi uli ndi nthambi 5 Chabwino. komanso zikhoza kupangisa kunena kuti ukhale ndi mango osiyanasiyana amene umafuna Ukhoza kuti nthambi ina mango amene amacha msanga, nthambi ina amene amacha pakati, ena ochedwa omafika mpaka cha ma February, March aja pa mtengo umodzi. Ndiye kufunika kwambiri kwa grafting. Chimodzimodzi tikapita ku budding. Budding yo kambirimbiri timapanga mitengo ngati maolanje kaya mandimu. Ndiye tikafesa mtengo wathu uja, mandimu aja tikafesa, tiika m'machubu mmene taikiramo. Tikaika m'machubu ngati umu, ikafika timafuna kapezeke kuti ngati ka pensulo mmene mukuonekeramo kakatere timapangano budding ndiye kusiyana kwa budding ndi grafting chakuti budding timatenga diso chabe branch yathu iyi kutenga mwina diso limene pamatuluka branch ngati apapo pamatuluka nthambi tikatero choyambirira titenga rootstock yathu ija tidula mmene tikudulira mchonchi mwa T mwaona mmene tadulilamo eti ndiye timatenga scion yathu ya orange kuti anaberekapo kale nkudula pamene pamatuluka nthambi maona amene tapangiramo eti pamene patuluka nthambi ndi apapa eti kotero timadula kumene kukuku kufananiza amene pali apapa apa mukuona kuti pakwanirana bwinobwino eti ya pa scion yathu ndi rootstock ija eti ili chimodzimodzi ndiye timatenga ah, budding tape yathu ija nkumanga pakatikati pa rootstock yathu ndi scion mwaona mmene ndikumangira eti tionesese kuti pamene pamatuluka branch ngati apapa apa eti tidumphepo kuti branch yathu ija izatuluke mosatani mosavuta mwaiona imeneyo eti imene ndiye ndi budding tikutha kusiyanisa pakati pa budding ndi grafting eh, pa- pakati pa grafting ndi budding eti eya iyi ndiye ndi budding ikatere choncho ndiye timane- am- timatenga kuika mu malo oyenera amene ungapangisa kuti branch yathu ishute mwamsanga Eya, ikafta, ika, ikatha mi, milungu iwiri mimene pana pabwera tsopano kushuta kwa mmene mukuonera mtengo uwu wa orange eti apa pati asintha mandimu abwera ma orange tsopano maona eti pamene tamanga kaja kamene kamtengo ndikakokhwima ndikale kumene ka- kobeka kale kaja ndikamene kakuonekera paka eti makaona eti iyi nde rootstock imene ikuonekera kumusi uku kuku eti ya imene nde budding imene timatha kuchulukisa mbande zathu za ma fruits muli ndi funso ngati Ah, ah, muzati ayi bwerani akulu ine funso langa ndilo kuti pa nkhani ya mitengo yomweyi kuti inu zakhala kuti tatenga mtengo waukulu mmene uli umene uwu zingakhale bwanji kuti titenga tikadulako tikaikepo bwino zingatheke bwanji kuti mtengo uja uzabeke zipatso zina mosiyana ndi mmene uli mtengo ngati waukulu uliri chonchimo Eh. ndikuchotsa kachikhungu pena ndikumangiriranso Eh. ati atiyankha zimenezo ndi zikhoza kukhala zovuta pang'ono ndichifukwa anafotokoza kuti thunthu la nthambi yaying'onoyo ndi imene mukuikayi zizifanana kuti muike zilumikizane bwino lomwe Komanso komanso waukulu kale uli kale ndi madzi uli kale ndi zonse kungochotsa chikhwangwanicho nkuikapo umafunika sizikatheka ndithu ukhale wanthete mwinanso akhoza kufotokozapo anzanga koma ukhale wanthete wa- wamphonda wasakhwima chabwino eya mtengo waukulu ngati uwu ngati tafuna kulumikiza ndi tikalumikiza ku kanthambi osati ku- kuchitsinde ku- eko osati kutsinde ndiye tikafuna kuti mitengo yathu ija yakalamba chimene timachita tingoudula tikaudula uma- umapanga mphukira eti timphukira tija mphukira zapanga zija tikhoza kupangira grafting timphukira timene tijani or ngati tifuna budding tikhoza panga tijani timphukira mi so yoti mitengo yathu imene ili mmuzi muja imene pano sikubereka imene inkaberekera kale njira yake ndiye ndi iyo kuti mkhoza panga budding kapena grafting kuidula ikapanga mphukira Ndiye kuti chaka chamawaso mango muzadya chimozimozi simulumphaso chaka china chili chonse. Ina inaphimadi mitengo ina sima sima simaberekanso eh. ya. Imene chanji chake ndikungoudula simunaononge china chili chonse ya. Ukangophukira tinthambi tija mutisiya nthambi ka 4 ka 5 timene tija pangani budding kapena pangani ngati ali mango pangani grafting. Ukapanga grafting basi ndiye tizibereka chimozimozi. Lina fuso. Latifu kachepa. Latifu kachepa. bwanji funso langa ndi loti apo mmene apangira pene pachapo anena kuti masamba kusunga kuja amatuluka amatunga bwanji poti kumene kujako amanga ndi chingwe funso langa ndi loti Chi- chimene amathandiza kuphukira monga imene tachitira apa apa ndi pene pataphukire pakusonyeza penepo mm. pazaphuke ndi pamenepa eti pazatuluke samba ndi pamenepapo apa apa tikamanga chonchi timayembekeza kuti pokwana pa mawiki atatu tiyenera kuona kuti apa payamba kutani apa koma zimene zimatengera one madzi amene mukuthira ngati mukuthira madzi okwanira two nthawi amene mmamanga apapa pamafuna kumagwira kwambiri ngati si pabala pamafuna kuti pagwirane kwambiri nthawi amene mmagwira ngati mmagwira kwambiri mamanga mothinisa kwambiri Komanso china chonena kuti ngati mtengowu suuma suuma madzi okwane umatenga madzi okwanira komanso sumaluza madzi iyayi ndiye timanena kuti ngati kuti tilibe ma green house ija timayikira ma ujeni zija apa tikhoza kungotenga ija amapanga za freezes cha freezes chija tikhoza kungochiveka pamwamba tikachiveka pamwamba ndi kutentha kumene kuja ndithu pa mawiki atatu timayembekeza kuti apa payamba kutani payamba kutusa masamba. nkhani ndi ya humidity ukapangidwa chonchi nchifukwa anatchula kuti mutenge kajumbo ka freezes olo ka sugar ndikuveka usaume ukhale motentha pakhale humidity uchira mwachangu koma ukakhala pa pambe chonchi kungousiya osausamalira mwa njira imeneyo ndiye kuti 3 weeks ija ikhoza kudutsa mwinanso kulepheranso osadzamera pali wena amene afuna ofunsa fu- eh, chabwino chemwa Dzina langa ndine Rashida Kasimu ndili standard 8. Funso langa ndi lokuti titatenga mtengo wa orange kupangako budding ndikuika ku mtengo wa ujeni wa mango kodi chipatso chingabereke ma orange kapena mango? Muyankha inu nomwe. Nzosatheka kupanga mix mango ndi ma orange. Timatengera zinthu zimene zili family imodzi ndiye zofanana zinthu zofanana ndiye kuti mango tipangira mango. tikapita ku ma ujeni awawawa ma citrus-wa za malalanje manachesi zonse timapangira kuti chimodzi. Tikapita ku apples eh, peaches deciduous awo ni ma deciduous ndiyoti peaches apples plum nectarine ikhoza kukhala kuti stock yake ndi imodzi yomweyi Peaches mwapanga vu ndi peaches koma apples mukhoza kulumikiza pamtengo pomwepo ndiye zija ndimanena kuti mukhoza kukhala ndi nthambi 4 or 5 ndiye kuti mtengo umodzi ukhoza kumapezeka uku peaches uku apples uku nectarine uku pa mtengo umodzi koma zikhale zoti za family, family imodzi Ti- ndikhoza kuonjezera apa tikamati za family imodzi tikufuna kunena kuti mbewu zizili magulu magulu zikhale ngati za mtundu umodzi zili ngati pachibale Ah, akanakhala anthu tikanena kuti magazi awo ndi ofanana Chabwino. eya Chabwino. munganenazo kunena kuti mukatenga ma citrus fruits orange ah, ah, tangerines ah, lemons zimenezo zikhoza kutheka kutenga nthambi ya lemon kuyika pa orange zotheka koma simungakatenge malambe kuika pa Eh, pa- ayi, pa- eh, pa malaina pamene Ndi- pozasemphana Ndabwe- zibwera poison Yeah. professor Chiotha ndi chairman uh, wa pampando wa national herbarium and botanical gardens mukamaona chonchi kuti ana asukulu akuphunzitsidwa nkhani ngati zimenezi ku board komanso kuti inu ngati akuyendetsa ntchito zimenezi. Mumamva bwanji komanso nkofunikira kotani kuti zochitika kunozi zipitenso ngakhale sukulu ya ku Chitipa, sukulu ya ku Karonga, sukulu ya ku Mchinji? Zoona ndithu, makamaka mandate yathu ngati uh, National Herbarium Botanic Gardens ndiyoti tizithandizira za conservation ndiye zili mu act ndithu bwinobwino ndiye iyi ndi njira imodzi yoti tifalitse kusamalira zachilengedwe makamaka zimene zikusowa zimene zikuchepa ndi zimene zoti sizipezekanso madera ena ndi chifukwa chake tikupanga chonchi Komano mwafunsa bwino kuti nanga ana achichepere ngati awa chifukwa mmene timakula ife limenelo sinali vuto tikangochoka ku sukulu basi ndi ulendo ku nkhalango nde tikhala ku nkhalango tsiku lonse ma fruits amadandaula aja a nutrition aja ife nthawi yathu sinali vuto. chifukwa timakhala ndi zipatso zosiyanasiyana chaka chonse za chilengedwe osatinso za grafting ngati zimene akunenazi koma panopa zasintha ndiye kuoneka kuti uh, kadyedwe kakukhala ngati kakuchepa nchifukwa chake anthu amakhala ndi ulesi kubzala maorenji chichewa chake amati kadya uli moyo chifukwa orange yongobzala ku seed kaya mwina imatenga zaka zinga over 5 years yeah. eh, zina mpaka 10 zisanabereke apapo ndi kuchepetsa kudikira kuti tiyambe kukolola zipatso zathu ndiye n'chifukwa chake ndondomeko za masiku ano izi ndi zothandiza komanso kuti Tiaphunzitse tiphunzire tikadali aang'ono ngati ife mmene timaphunzirira natural lab m'nkhalango, panopa kulibe ndiye tabweretserano natural lab ija kuno kuti aphunzirire pano ndiye n'chifukwa chake tikuona kuti zikugwirizana ndi udindo wathu wa ife ngati board. Komanso mukumbukire kuti pamene a State President Dr Chakwera amachita launch the carbon market initiative iwo anabzala mtengo wachilengedwe anabzala mtengo wa msambafumu uh, nduna athu a uh, zachilengedwe a Michael Usi anabzala mtengo wa matoo uh, vice president uh, Dr Klaus Chilima iwowo anabzala mwavi kusonyeza kuti kumtundako atsogoleri athu aku limbikitsa kuti zachilengedwe zimene ife tidali nazo m'mbuyomu zisatheretu, achichepere ngati awa akhale ndi mwayi wa kuzipeza zimenezo komanso ndi kugwiritsa ntchito malingana ndi kupititsa patsogolo miyoyo yawo. Thokoza kwambiri ombeni manja a chair uh, Professor Sosten Chiotha. Ndifuna ndiafunse anzathu ku nutrition amene zipatso zimene akubweretsani atibweretsera pano dzina lija ndani koyamba koma komanso kufunikira komagwiritsa ntchito zipatso zimene timazipeza zachilengedwe nkotani m'matupi athu dzina lija ndani okay uh, dzina langa ndine Eric Mofolo mulangizi wa nutrition ophunzira ku magomero uh, titabwera kuno titayenda m'masukulu tinapeza kuti mulibemo mitengo ya zipatso komanso mitengo yokuti atha kumagwiritsa ntchito pophika ndiye tinagwirizana ndi apeya kuti tilembe kalata tilembere ku Botanic kuti atigaireko mitengoyi. Anatigaira. Masiku ano tikumalimbikitsa zokudya za magulu 6. Gulu lina ndi zipaso. Ndiye zipaso izizi za chilengedwe zimakhala kuti zili ndi ma nutrients abwino ku matupi a ana. Ndichifukwa chake tinalimbikitsa kuti tikhale ndi zipaso koma za mitengo ya chilengedwe ndithu. Pongowonjezera pamenepo, pakuti nanunso mukuchokera ku nutrition, Ah, dzina langa ndine yusuf maulana mlangizi wa nutrition pa TA level ya TA Kuntumanje kuno kuchokera kwa dc ah, anyamatawa atabwera atapanga ma fact finding yawo anapeza kuti zipatso nzoperewera ku dera lathu lino choncho tili mu ofesi mwathu Tinagwirizana kuti titani. Anapita ku botanic anakapempha mitengo anauzidwa kuti mubwere ndi kalata imene ingadindidwe ndi a PEA. A PEA tinayendera limodzi ndithu mpaka kufika poti anativomereza kuti atipatsa mitengo imene tikufuna ndipo ananena kuti tichitenge chinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere idzakhale ngati mwambo wathu waukulu umene udzachitike chaka chino. Choncho ife ku department yathu ya nutrition ndife osangalala kwambiri chifukwa chake. kuzakudya zimene timawapatsa anthu zija za magulu 6. Ngati kuli gulu limene limayiwalika ndi la zipatso chifukwa choti ukhoza kupeza zina zonse koma zipatso zimakhala kuti waziyiwalira. Choncho ngati zabwera apa, masukulu mwathumunso muli program yoti ana amadya zakudya zosiyanasiyana choncho ngati pali chipatso zithandiziranso kuti anawo akadya phala, chakudya cha mtundu wa za zipatso chikhale kuti chilipo apindula nacho. Tathokoza. Ndithu ndithu. Dr Magombo, kodi munthu nkutheka kungobwera kwanu kudzapempha mitengo kapena pamakhala njira ina chifukwa awo mwina nga mu Zomba muno nde akudziwa bwino kuti alangiziwa ndi aneba athu a Botanical Gardens. Zimakhala motani? Mwina ena akuona, akumvetsera ak atani kuti adzapeze zinthu ngati zimenezi? Ndi zoti mumagulitsa? zogulitsa zilipo koma zikakhala program ngati yokhudzana ndi ana asukulu timatha kungopereka ndipo tili ndi ofesi ku Zomba, tili ndi ofesi ku Lilongwe uh, pafupi ndi nyumba ya malamulo ku Lilongwe, ku Mzuzu tili ndi ofesi ku Zolozolo nde ngati muli chigawo cha kumpoto pitani ku Zolozolo mukatipeza, ngati muli chapakati pitani ku Lilongwe, ngati muli kumwera kuno komanso tili ndi mafoni ndi ma email amene mukhoza kupeza pa website yathu kuti mwina mwake Tiimbireni foni, tifunseni. Zogulitsa zilipo, komanso zikakhala program zokhudzana ngati iyi yonena kuti ipindulira mtundu wa aMalawi tikuphunzitsa mibadwo yathu timapanga zimenezo kwaulere. Kwakuti zimene tabwera nazo kunozi program yonena kuti tifuna ichitike koma tigwirane manja koma ndi mwaulere nde nzotheka mukhoza kutipeza nthawi ina iliyonse. Ndikuyamikeni kwambiri a Herbarium Botanical Gardens chifukwa mwachezera Prof Chiotha. Makamaka tinapanga izi ngati kuti maphunziro. kuti upangiliwo usangokhala ku Herbariumuko komano achichepele aphunzire kapangiridwe ka izi ndiye ine ndifuna kuti a PEA ali pompano a head ali pompano mwina chaka chamawa tiyambile ku nazale kuti basi mu- mwina nazale imodzi nkuyamba kuti nazale timapanga chonchi ndi ana sukulu aja tiyendere limodzi mpaka kusamalira nazale ija mpaka kudzabzala ndi i- grafting ija tipangire limodzi komanso tingoti tiyambire eh, ku nazale mwinanso ku nazale ko kumafunika kutenga ah, mbewu Ah, pali madera ena zoti mbewu zachilengedwe zimapezekabe mu nkhalango ma- malo ena kulibe tikamapanga program imeneyi dziko lonse la malawi tigwirane limodzi manja ndithu ndi asukulu kuti aphunzire ndithu kuyambira koyambira kenaka azipanga ma seedlings awo ndi kumabzala m'masukulu mwawo mwina ndimafuna ndionjezere zimenezo ndi point yabwino kwambiri a PEA uh, uh, primary s- advisor Achikulire ali pompanowa mwaimva nkhani imene akamba Prof Chiotha. Dzina lija ndani komanso kufunikira kotani kuti ana asukulu azidziwa izi tikupangazi pano? Aaa zoonadi izizi ndi zofunikira kwambiri kuti ana adzizidziwa chifukwa monga mmene afotokozera kale Prof Chiotha aja kuti anawa tikayamba ali achichepere chonchi akamakula ndiye kuti azidziwa ubwino wosamalira mitengoyi, ubwinonso wodziwa kuti tikazisamalira zidzatithandiza ife pamoyo wathu ngakhalenso amene akutitsatira m'mbuyomu. Komatu adzala mwavi tu apa si sitipeza ena akuma akumaphananso ana sukulu ati ndi poison tu mwavi tu mwavi mwa. Yeah, izozo ndi zoona komano mwina zidzangosowekeradi anawa kuwadziwitsa kuti mitengoyi ndi yofunika komanso ili ndi kuopsa kwake ndiye kuti akauzidwa adzadziwa kusamalira kwa mitengoyi ndi kagwiritsidwe ntchito kake potero siidzawaononga Muona yayi. chifukwa chake adayi idathatu kuno eh, kupha wanthu kwake basi komabe i- akuluakulu mwina muli chowonjezera kuti tisanapite kukadzala mitengo uku ndikuona amayi akukhala ngati mukweza kadzanja mukuti bwanji kufika kwa amayi komanso kwa atsikana kutenga nawo gawo pa ntchito ngati zimenezi? A ndine Painati Muhamadi Samu ndinenso chair wa food kitchen eti woyang'anira za phala. Inetu kwanga ndikusangalala monga mitengo inayi ngakhale ifeyo kukula kwathu timadya ngati mikundiyo koma pano sikuoneka ndiye tikamaona chonchi mkundi kuti ee zakudya zija zilipo eti Ndiye apapa kwanga ndikusangalala basi wakuti anawa ndithu adziwa mitengo yambiri ndithu apa kwathu ndikusangalala kwa tsiku la leroli Chabwino, thokoza ndathokoza bi- abiti akuti pali mtsikana kungofuna kungoonetsa za kuti mphamvu timati paja jenda masiku ano tione kuti kodi paja zina lija ndani phi Miriam Elias. miriam elias Elias. elias Stan- standard ya Tatipangeni, tatiuzeni kuti ziyenda bwanji pamene. apa patupanga budding kenaka titenga budding tepu yathu tiyamba kumanga koma tikamamanga tionetsetse kuti pamene pamamera nthambi tisamangepo kumamanga kwambiri tiyeni kasapita m'mwamba sopano diso lisalira diso diso ndililo eh, kameneka Ah. ganiso penepo mupitira mpaka mufike apa yambani kubwereranso kumamanganso mabwerera kuzadusanso kazadusa kudusa tiyeni mhm. pitanso mmusi apa musamanga diso chala chikazabweranso kugwira apa sopano tiyeni tiyeni peni tsono mangani tsono mangozungulira kafika apa mmusi pang'ono koka pamenepo

osatitu budding yake yomenyatu ya batting ayi ndi ya mitengo chabwino kumbukirani mukuonera kapena kumvera programu ya speak out kapena kuti tikambe kuno ku mbc koma lero tayibweretsa kuno pa msondole fp uh, school m'boma la zomba uh, kuno kwa t/a kuntumanje kuntumanje ntumanje Kuntumanji, ya kuno boma la Zomba, ah, kumene tikukamba nkhani imene yofunikira kwambiri, nkhani yodzala mitengo but akuti kudzalako mosiyana ndi kudzala nthawi zonse, planting with a twist, malingana ndi Dr. Zacharias Magombo, mkulu wa National Herbarium ah, and Botanical Gardens komanso A Profesa Chiotha amene ndi wapampando wa bungweli akutikambilaso nawoso kufunikila komatsimikiza nkhani zimenezi kwa achichepele amene ali pano. Akuti ali mfundo zitatu, mfundo yoyamba ndi ku conservation, mfundo yachita yachiwiri ndi nutrition, nutrition, yachitatu. kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Yeah. Ndifotokozele pamenepo. Yeah. Chifukwa chakusintha kwa nyengo, tikukhala ndi mvula za mkuntho ndikumachotsa madenga ama school blocks tikabzala mitengo iyi kuzungulira school malo a school Titeteza. tipereka mthunzi Yeah. komanso titeteza ma school blocks-wo kuti asanyamulidwe nde mukuona kuti tikuchita achieve zinthu zingapo komanso tikuphunzitsa m'badwo uwu kuti munthu sayenera kulekana ndi chilengedwe. Makolo athu ankadya nthudza, ankadya matowo, ankadya mkundi, ankadya zosiyanasiyana zimene kuti muwafunse panopa sazidziwa. Ndi tile- ndi chilengedwe chi- chi- chi- ti- tichitaye chifukwa chakuti ti- tili munyengo ino ngati. Iyayi, tisachitaye. chikhalepobe. Eh. Ndiye mu programu yathu ya lero ya tikambe imene tikukamba zimenezi tikachoka pano tikulowa m'mundamo ati mmene tikadzale mitengo musatisiye tokha khalani pomwepo Konkuno ku mbc mommuno program yathu ya tikambe. Mu program imene tayikonza kuno ku mbc mwapaderadera imene tifuna kuti tisamangochita maprogramu atili mu studio mokha koma tizibweranso malo ngati ano kudzaona komanso kudzazindikira zimene zikuchitika Kudzala kwa mtengo. Mtengo tawona mtengo woti tikamadzala timayenera kuti dothi pamene panalekeza muchubu pamene panalekeza muchubu apo pozalanso pansipa ikhale chimodzimodzi chifukwa chakuti ngati dothi litafika apa Nanga apa sikunali kunja kumene kumadusa mphepo bwinobwino? Do dothi likakwirira kwambiri ndiye kuti apa pama pamatentha. Chifukwa choti pakutentha pamenepapa basi mtengo uja umatani? Umafa. Komatu munanena kuti tikumbe 1 mita ndiye apapa kufika apapa ndi 1 mita? Pansipa ndiye mudziikapo zidothi zokhazokha. N'chifukwa chake ife mwina timangokumba saizi ya chubuyi, dzenje lakelo. Koyambira ndanena kuti cholinga tikauzala mizu izitakasuka, ithe kuyenda mofewa tafewetsa 1 mita ija pamenepapa ngakhale mtengo uli waung'ono koma mizu ija yafewa yoti ikhoza kulowa muchani mudothi bwino bwino komanso ikhoza kutenga chakudya komanso madzi nchifukwa timayika pa 1 mita kapena chichewa china tikhoza kunena kuti kuupasa njala mtengo mizu kuipasa njala kuti ithe kusakasaka chakudya palibe chotchinga china chilichonse. nde cholinga chimenecho ndiye ndafunza kuti komanso pozala tisaonese- tisakhale kuti uku kukhale kunja iyayi chifukwa ukakhala kunja ukaonekera kumene kunali mdothi kuku chimene chimachitika chifukwa cha mphepo imene ikudusadusa umangotani? umauma Nanga si uku ndikofewa kunali munthaka. Ena tikhoza kugwiritsa ntchito zipangizo zimene tili nazo koma kwakukulu timafuna dzanja chifukwa tipaka- pa- chifukwa choti timathira manyowa okwanira dzanja timagwiritsa ntchito dzanja chifukwa mutati mwakumba ndi khasu khasu silikupasani chithunzithunzi cha mmene lili chubu choyera kuti ma- timapanga ndi manja tikapanga ndi manja ndiye timachosa plastic yathu mwaona mmene ukuonekeramu mizu tiyibalabala eti tikatero timayenera kuyika tikamabwezeresa lonse kuti osangotenga ndi khasu nthawi imodzi kuti zithe zithe iyayi koma timapanga kuti- kuchinya umene tikuchinya tikuchinyira kuti mizu ija igwirane ndi chani ndi dotili tikatero timayenera kuti tipondere eti ngati mukufuna kuti muyita kumeko ndiye tikuchinyira eti kena kubwezeresa tikatero mtengo tatanu umenewo umene kuti watheka tikatero titenga madzi athu eti ngati mmene kuli zuwa limu mwina musanathire madzi pali funso anyamata ndi asungwana pamudzi pano Dzina langa ndi Stella Haji.

mutaona nditachosa chubu chija doti lija limatani limalakatika eti ndinatenga mtengo uja tauzala nditazala paja pamene ndimathira doti paja ndimakhala ngati ndikutani kumecho naye kubweza kuti mizu ija sopano igwirane ndi doti limene lili pati la manyowa limene lili apali komanso nditamaliza paja mwaona ndazungulira kuponda eti Mbeja nayo kuchinyirabe kuti mizu ija nanga si mchubu uja dothi na kangalayo yoka isa- isatutumuke iyayi apa pena ali chonchi pano kuti yesu pano akhala ngati ali mutani ali muchubu momuja dothi la muchubu lija nalo chifukwa cha kuponda kuja timaponda kuja chifukwa ndimanena kuti sitimakwirira ndi khasu kapena fosholo iyayi tiyenera tigwirise ntchito manja kenako tiponde Kuonjezera pamenepo. ya Pa funso la kulakatika kwa dothi, ndi zoona ngati dothi lija litatha zikhozadi kufika ponena kuti mbewu ija ikhoza kusagwira bwino. Tiye titetezere dothi lambiri kuti lisa lochoka mchubu muja lisakhale lisachoke lambiri ya likhalepo ndithu. Pali wena amene afuna funsa? Eh, mukuti bwanji akulu? Dzina langa ndine Brian Mvula ndili form 1. Funso langa ndi lonena zoti Tikaona mtengo wathu uli ndi wapangidwa cover ndi plastic paper koma pofuna kudzala tikuchotsa plastic paper ndi chifukwa chani tikuchotsa plastic paper? Chubu chija chimakhala ngati chimamanga mizu ija singapite patali tikuichotsa kuti imasuke zikugwirizana ndi mfundo anatchula ija kuti 1 mitayi Sikuti mtengowo ndi wotalika 1 mita kupita pansi iyayi, koma mizu imamasuka, imakula mwachangu. Kwakuti mitengo iyo muyidikire pomatha 6 months, 7 months, nokhanso mudzadabwa kuti ikukula mosiyana mwina ndi mitengo ina imene inabzalidwa kunoko. Mizu ija imasuke. Kusiya m'chubu muja ukhoza kukhala chonchija mpakana chaka mtengowo osakula kwenikweni chifukwa mizu imakhala kuti yamangika. Dzina langa ndine Glory Samu, mphunzitsi wa pa Msunduli Primary School. Podzala mtengowu after kuchotsa mchubumo munatinyira. Ndiye kutinyira kumene kuja singapangise kuti mizu ina yake ipezeke kuti ikuduka komanso sili ngati mwaipangisa zokuti mpweya okuti madzi aja akamalowa mumu mizu ija zilephera kutakasuka kuyenda mwachanguchangu. Mwaitinyira kwambiri. Hey. Eh. Vuto lawo akuti mwaitinyira kwambiri. Hey. Mpakana mwina. Mitengo yathuyi kuja kuponda nkhata ya tido tijara tani la yokamu. kuponda kuja timaponda kuja osati mwina mwake mizu ija ikhala kuti yasokonezeka yayi chifukwa chimene chimachitika ngati osapondera kuti mutenge madzi muthirepo muona mtengo uja umakhala ukutani ukupita pansi tsopano ndi popewa kuti mtengo uja usatani usazame zopangitsa tapangitsa kuti takumbaso dothi usanapite pansi pa nchifukwa chake timachani timache kwa mizu ija imakhala bwinobwino komanso mitengo yathu imene timazala iyi ndiyo timakhala yakhala pa nazale mwina chaka chimodzi kapena chaka- zaka ziwiri imakhalatu mizu yake ija ndi yamphamvu kale mutaona mutaona mtengo timazala pa uja umaoneka mbali muja tima ujeni tim- timizu tambirimbiri paine kankhali yache chaka chimozi imangosonyeza kaujeni kamozi kamuzu kamozi ndiyeno pajapo palibe vuto lina lililonse ayi naona ngati mumafuna muyankhe inayike profesa chiotha mumafuna muonjezere chiti tsono ndimafuna funso kwawa kuti tikabzala mitengoyi imasiyana ina kubzala imakhalabe ndi masamba mpakana nkumakula koma ina adzaona ngati kuti yafa then ndimafuna kuti awauziretu kuti ayi pamakhala kusiyana ndiye afotokoze iwowo kuti nchifukwa chani mitengo ina imakhala mwina chaka chonse yopanda masamba mwina chaka- zaka ziwiri opanda masamba nkumaganizira kuti yafa koma isanafe funso labwino kwambiri ndizoonadi uh, tidali ndi ishu ku lilongwe tinabzala mitengo uh, wina wana- anabzala ndithu munthu wamkulu kunapezeka kuti pamene amatha 3 weeks 4 weeks kanangokhala ka kamtengo kaja masamba onse anayoyoka mitengo imachita zimenezi ndi yosiyanasiyana pa, pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndipereke chitsanzo, pali mitengo ina yake mumaona kuti nthawi ya dzuwa ija timaona mitengo yoti masamba adayoyoka ndithu. Ndi mmene mitengo imachitira to cope ndi stress. Komanso ina ndi mitengo yoti imapanga zimenezo nthawi zonse. Pamene ina timati evergreen sizitaya masamba. Ndiye inayi mudzapeza kuti mtengo tabzala uja timasamba tija ta, ta, tayoyoka tonse tija koma mtengo uja sunafe yayi ndipo musauzule muusiye pakutha pa nthawi mudzaona wayamba masamba anyuwani a fresh Amene aja akangoti akukula kumatuluka kumatuluka ndiye mudzaona kuti pamakhala mtengo wokongola kwambiri kwakuti mitengo ina imene tabweretsa mukaona kuti masamba ayoyoka musadere nkhawa kuti wauma iyayi. Tika- tikamaliza pamenepa pa timatola mapepala osapezekeponso iyayi tikatero basi water can yathu kudza kuthira chani madzi ngati kuli zuwa tikhoza kuthira ka- kathira 20 liters katithira 15 liters pa mtengo wathu uja madzi amene tikathira ngati mmene tiya water can chonchimu kuti o- water can ikhala yodzadza chinyezi chimene chikhala kutakhala kuli zuwa tikhoza kupita mawiki awiri kapena mawiki atatu muona madzi onsewa pakamatha maminitsi onse akhatani apita yoti amaja ali muchani alowa kale munthaka pana khati pamene pano ndipo olimba kuthira madzi muona kuti akutani akuyenderera akuyenderera ndiye kuti kawatema khati tasunga chinyezi chathu tsopano pano uh, tikuona ntchito tsopano yodzala mitengo akuluakulu ena amene abwera pano musatalikire khalani pomwepo chifukwa mwambo wake ndi umenewu ndithu la lero programu yathu ndimene ya lero tili pano pa msondole fp school pamene pakuchitika mwambo wodzala mitengo koma kuti kudzala kwake kosiyana Ndi mmene mitengo ina imadzaliridwira, planting with twist m'Chingerezi mwake. Ndiye ine ndachita mwayi kuti dothi langa lambiri lilipo. Ndiye muja amanena muja kuti musalowe kwambiri yang'anani level yakale.

mbewu imene ndidzale pano uwu sumakula ngati mtengo iyayi ndinafotokoza kuti pali zomera zina ku malawi kuno zimapezeka ku malawi kokha kuno iyi ndi imodzi mbewu zimenezo. Mbewu iyi siipereka nkhuni ngati mitengo iyayi, koma ndiyokongoletsera pamalo ngati maluwa, ornamental use. Koma nkhani ndi yakuti ndi mbewu yosowa. Mwachilengedwe imakula ku Malawi kokha kuno. kwakuti program imene tabweretsayi tikufuna ti titsindike pamenepa kuti tikufuna kudzala with a twist tibzale mbewu zimene zili zosowa mbewu zimene mwina zili pa chiopsezo kuti ngati sitizisamalira zitha pachizungu amati kukhala extinct Ife sitikufuna zimenezo. Ndiye tikufuna kuti aliyense wa ife, kuphatikizapo tonse tili pano, ana a sukulu nonsenu, mutengepo mbali kutetezera chili- chi- chilengedwe chosowa ngati chimenechi. Malo anu oti tibzale line ndithu ya zimenezi, mudzaona malo anu adzakhala okongola. Mwakongoletsa malo anu komanso mwatetezera mitengo imene, mbewu zimene zili zosowa kwathu kuno. Ndiye uwu ukudzalidwa Kutsindika pa mfundo imeneyo, tibzale zimene zili zosowa kuti tidziteteze. Ndiye sitikubzala mbewu zokhazokha zoteteza, zopereka nkhuni kapena ku, um, zoti zidzatipatsa zipatso. Tikubzalanso mbewu zimene zili zokongoletsa malo komanso zili zosowa. Chabwino, ndi mmenemu ndithu uh, Dr. Zacharias Magombo, mkulu wa National Herbarium and Botanical Gardens, kudzala mtengo. Dzina lake ndi chani mtengo umenewu ngati mukuti ungosowa? Dzina lake uli ndi? ndi gwerekwe pa chichewa pa chingere pa chizungu amati eh, eh, mulanje saikadi ndi saikadi iyo Ronald, Uh, ndi mtolankhani amene ndi wa wireless ya Times ndifuna ndifotokozere pang'ono kufunikira kokhala ndi mwambo ngati umenewu kuphunzitsa wanthu nkhani ngati zimenezi za, za chilengedwe makamaka ana asukulu uh, nkofunikira kotani timati mmera mpoyamba Timayambira mwana ali wamng'ono. Mphunzitseni chimene mungamphunzitsecho sadzachokamo. Ndiye akule akuzindikira kufunika kwa chilengedwe. Akule akudziwa zoti moyo popanda chilengedwe sutheka. Ndiye zimafunika kuyambira misinkhu ngati imeneyi. Mwanayo azizindikira kunena kuti ineyo ndikamakula ndikhale mmodzi wa anthu amene azisamalira chilengedwe padziko pano Komabe mwina apa poti akufotokoza a Dr. Magombo. So mtengo umenewu mukhoza kusiya 2 weeks apa ukungu chinyo chi- Sungafe chi- yani. chinyezi chimenechi chilipobe. chilipobe chifukwa titakumba 1 mita deep 1 mita wide tinathiranso madzi okwanira nthaka yonse kunyowa tapanga chonchimo kusamalira n'kosavuta ngakhale patatha 1 week 2 weeks kudzabweranso kuthira madzi kusamalira kosavuta ndiponso mudzaona mmene udzakulira mtengo umene Mm, ayi tibwera miyezi sikisi yobwera kutsogoloyi eti tidzaone mmene mtengo unga- unga- unga- ungakulire chabwino thokoza ah, ndi mmenemu programu yathu yali yapadera ya speak out tili ndi ana asukulu amene akudzala mitengo malo osiyanasiyana

pano ndicheze ndi mmodzi mwa ah, aphunzitsi pa sukulu ya msondole iwo ndi patron wa sukulu imene makamaka nkhani ya za zachilengedwe eti ntchito imene yachitika pano muganiza kuti ndi yofunikira bwanji kwa, kwa ana asukulu komanso kwa inu ngati aphunzitsi. Okay, ntchito imeneyi yatithandiza kwambiri chifukwa ifeyo sitimadziwa mazalidwe a mitengo oyenerera, koma taphunzirapo grafting, taphunziranso budding imenenso ana athu akapita uh, kumidzi yawo eti azikachita practice kapena kuchita apanso taonanso uh, tikuzalanso mitengo ande kuti mitengo imeneyi ithandizanso monga ananena kale Uh, aja waona kuti ithandizanso kuteteza uh, school book yathu kumbali ya ngati wind break etu oza kwambiri amenewo ndi patron wa gulu kapena kuti klabu ya zachilengedwe pano pa Nsondole CDSS ndimaliza programu yathu kucheza ndi Dr. Magombo amene ndi mkulu wa Botanical Gardens komanso National Herbarium kuti atifotokozere mapulani awo opita kutsogoloku akhale mapulani otani komanso kodi ndondomeko imeneyi kodi ithandiza bwanji sukulu zina zimene zikuona zimene zikuchitika pano pa Nsondole CDSS. Nde ameneyo mwana mmodzi wa sukulu ya pa Nsondole Primary School wadzala mtengo wanji mwana amene uja amene uja wadzala mtengo wa mkundi ndi wachilengedwe umapereka zipatso komanso umakula ndithu kwambiri. Kodi ndimanena kuti kodi spacing imene ili panoyi njovomerezeka nanga si mkunditu umakula kwambiri nde pano tikuona kuti pali mitengo yosiyanasiyana udzatheka kukula limodzi ndi mitengo inayo? Palibe vuto, idzakula ndithu bwinobwino lomwe. Spacing yoyenera ya mitengo imeneyo izikhala bwanji? Spacing zimatengera ndi ntchito zimene mufuna mtengowo udzapange. Mwachitsanzo, ngati mukufuna kuti mitengo idzakhale yaitali yowongoka ya phaso mmachepetsa spacing koma ngati mufuna kuti udzakule bwino chimtengo chokupatsani mthunzi mmatalikitsa spacing nde spacing timapanga tikamabzala tiziganizira kuti mtengo tifuna udzakhale wa ntchito yanji nde ngati apa tikufuna yoti idzakhale yopereka mthunzi uh, kuteteza kumphepo ya mkuntho ndekuti spacing tiyenera kutalikitsa pang'ono nde monga mmene mukuoneramu pano ndiyokwanira ndiyabwinobwino koma tikanafuna kuti tikufuna kuti idzakhale ya phaso mwachitsanzo ndiye tikanathinanitsa thinanitsa pang'ono pang'ono imakhala ngati ikunyololoka imatalika choncho Kuthamangira Yeah, dzuwa. Nde spacing sikuti ayi mungopanga mwachoncho mukhale ndi cholinga mukufuna kuti mitengoyo idzagwire ntchito yanji spacing ija mukhoza kusintha tsogolo lake la ntchito imeneyi likhala mapulani anu ngotani kupita kutsogoloku kuyenda chitsogolo tikufuna kuti ntchito imeneyi ifike ku ma primary school ambiri chifukwa tikatero ndiye kuti ntchito ya conservation ija ya mitengo yosowa ija idzatheka tisakhale nayo tokha komanso tikamati kuteteza chilengedwe aliyense atengepo mbali zokuti a ndi a forestry department a national herbarium and botanic gardens okha kapena iyayi tonse titenge chilengedwe kupita chitsogolo tikufuna kuti ti- tiphunzitse m'badwo uwu wa anawa nkhani za chilengedwe zikhale nkhani zakuti amati kitchen language Azidzuka chilengedwe, kuganiza chilengedwe, kugona chilengedwe. Chifukwa ngati sitipanga choncho, dzikoli lidzakhala chipalamba. Ndathokoza kwambiri Dr Zacharias Magombo mkulu wa National Herbarium and Botanical Gardens kutikambira kuno kuno kwa Nsondole FP School. boma la Zomba kumene tinali ndi mwambo opambana kwambiri program yapadera kwambiri imene timafuna tikuonetseni mmene mitengo imadzalidwira osati kungodzala mitengo chabe koma kudzala mosiyana ndi mmene imadzalidwa mmadera wena taona pano zinthu ngati grafting zinthu ngati budding komanso mmene mtengowu, mme- dzenje la mtengolo kuti likhale la- la- la- lo- lotalika bwanji lozama bwanji komanso ndi chifukwa chani zimene zimachitika atifotokozera akuluakulu pano komanso ndiyesa mwaphunzirapo ziwiri zitatu zimene zimene akuluakulu amenewa akhala akutifotokozera programu imeneyi yathu yatikambe ya sabata ino mpaka tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Thuwala mwakoma nonse